Bhí Brian Hayes, ainmniúchán Imreoir na Bliana, ar ais i mbarr a mhaitheasa nuair a chloígh Cumann Fionbarra Naofa na seaimpíní reatha Uí Mhic Coille. Mar sin, bhí Cumann Fionbarra Naofa fós sa tóir ar Chraobh Iománaíochta agus Peile. Ina gcoinne bhí na Sáirséalaigh, seaimpíní na Mumhan agus curaidh na hÉireann na bliana seo caite. An raibh an taithí sin chun tairbhe dóibh? Mac Dara Mac Donncha, a bhí i mbun tráchtaireachta. Ainmneacha aitheanta, ar ndóigh, ag Barra Naofa, ansin, muintir Cahalane, sna cosantóirí, Jamie Burns, an captaen, lár na páirce Ethan Twomey agus chun tosaigh Ben Cunningham, go leor cainte faoi siúd agus níos mó cainte fiú faoi Brian Hayes. Ag breathnú ar na Sáirséalaigh, bhuel, siadsan na curaithe anuraidh, Conor O'Sullivan fós an captaen, beidh Craig Leahy agus Luke Elliott ag iarraidh máistreacht a fháil sa líne leathchúil, Daniel Hogan lár na páirce agus Jack O'Connor an réalta acu siúd sna tosaithe. Ceann íseal buailte isteach mar sin. Bhuel, daoine ag rá go bhféadfadh ceachtar acu seo a ghnóthachtáil. Ag iarraidh í a ghlanadh amach ansin, tá sin déanta, is curtha isteach sa spás. Ó, an pas gairid seo anois. Ag iarraidh gearradh isteach chun aon scór fóirsteach a chinneadh fé sa chéad scór seo an seans agus ó tá cúl faighte ag William Buckley agus cúl den scoth faighte ag William Buckley an tús anseo ag na Bears mar a thugtar orthu anseo cois Laoi. Ní raibh seans ag an gcúl báire. Ag an taobh anois is na Sáirséalaigh na geansaithe dubha á gcaitheamh acu. Agus tá sé faighte ag an lántosaí, tá uillinn ghéar aige, tá sí buailte aige faoi dheifir, tá sí buailte go deas ansin ag James Sweeney. Níl ach cúilín amháin idir na foirne anois. Poc amach ard. Bhí sin faighte thar barr ansin ag John Wigginton Barrett agus í buailte ag John agus í buailte go deas aige. Bhí an bhreith iontach agus bhí an buille chomh maith céanna. Sáirséalaigh ag teacht arís anois an ceann sin curtha isteach ag Cian D'Arcy. Joe tá sin ag titim, tá siad ag tarraingt as a chéile, tá sé faighte ag an lántosaí, bhfuil sé ag iarraidh pléascadh tríd, tá sé ciceáilte aige, anois tá an fheadóg séidte, poc éirice, poc éirice. Anois go maith breith ar an sliotar ansin, an lántosaí, James Sweeney, fear mór láidir, is é éifeachtach san aer. Anois, seo an seans, cumann Bharra ag teacht aníos agus í curtha thar an trasnán, cúilín níos fearr ná tada, is dócha, ach bhí seans ar ghól. Caithfidh sé a bheith sásta leis an gcúilín. Deas an pas, briste síos. Seans anseo anois ag cumann Bharra Naofa dul in front arís. Ceann mór ard curtha isteach ansin. Tá sé faighte ag Brian Hayes, Brian Hayes agus Brian Hayes deas simplí thar an trasnán. Bhí an pas go deas. Dermot O'Sullivan ansin, tá sé leis na Sáirséalaigh arís i mbliana. Ar ndóigh chuaigh siad go Cluiche Ceannais na hÉireann anuraidh. Ag gearradh isteach anois seo seans ar ghól agus tá cúl scóráilte, faighte ag Barry O'Flynn. Cúl den scoth! Ghearr sé isteach, bhí sé faoi bhrú, ghiorraigh sé an greim agus bháigh sé. Mac ar an taobh. Casann sé thart, yeah, Dejan Abrahovsky tar éis arís. Bata ar fad na talún aige. Liathróid ard ag dul isteach. Tá sí faighte ag Brian Hayes. Bhfuil sé ag smaoineamh ar chúl! Tá sé ag smaoineamh ar chúl! D'fhéadfá a rá go raibh sé ag smaoineamh ar chúl. Tá sé ard. Ní haon dochar é sin a bhí an-deacair. B'fhéidir liathróid ard den tsaghas sin isteach agus é críoch dheas íseal. Briste síos. Deis eile ag Sáirséalaigh teacht arís. Daniel Kearney a bhí ansin agus í buailte thar an trasnán ag Daniel Kearney. Caite isteach ag an réiteoir. An seilbh faighte ag na Sáirséalaigh arís, bhfuil siad ag tarraingt leo, níl siad ach dhá chúilín chun cinn. Sin an seans anois ag Cian D'Arcy, Cian D'Arcy i bhfad amach is Cian D'Arcy á bualadh go deas. Cóngarach don taobhlíne. Seilbh faighte ar ais arís acu. Ó, an ghualainn tugtha ansin agus gualainn glan a dúirt an réiteoir an-ghar, ní raibh tada as bealach. Seilbh anois ag Jack O'Connor. Jack ag cur síos an turbo, giorraíonn sé greim, Jack thar an trasnán, an cúilín b'fhéidir, níos faide amach a chruthaigh an scór sin. Tá siad gob ar ghob anseo. Leath bhriste síos má tá. Seans ag na Sáirséalaigh teacht arís, na Curraithe curtha ar aghaidh anseo go dtí Cillian Murphy. Céim ar aghaidh, faighte ag Jack O'Connor anois. Tá leathsheicint ag Jack. Osclaíonn sé na guaillí, tugann sé faoi. Jack O'Connor dhá scór i ndiaidh a chéile.

Dhá chúilín idir na foirne. Beag. Ó, an botún déanta, seilbh tugtha uathu anseo. Seans ag na Sáirséalaigh teacht isteach anseo. Seo seans ar chúl. Á, an tsábháil déanta ag Shane Hurley. Bhí Shane Hurley go maith ansin. Bhí an seans ag Shane O'Regan, bhuail sé go maith í ach bhí an cúl báire réidh. Á chur ar thaobh anois, pas deas íseal. Fada le Cian Darcy, Darcy faoi bhrú, tá sí aige, casann sé is éalaíonn sé, tá an luas aige le héalú, an-ruathar é seo ag Darcy. Tá sí fós aige, cá bhfuil sí sin, sin scór aonair den gcéad scoth ansin ag Cian Darcy. Sár-iarracht. Fiche ceathair le fiche trí. Briseann sí síos. Ag dul trasna anseo anois Jack O'Connor. Jack, tá sé tar éis éalú, tabhairt faoin scór agus Jack á bualadh go deas. Tá sé deacair a rá breith ar an gcluiche nuair atá tú sa taobhlíne, an ceann sin ag titim isteach i mbéal an chúil, bhfuil Brian Hayes istigh, tá sé ag briseadh síos, le scuabadh amach ansin ag Dónal English ach tá an fheadóg dheireanach séidte agus an t-aicsean déanta ag na curaithe, iad ar ais sa gcluiche ceannais.